ọsị bụ ekene gị maka tata kene gị maka nya bụrụ ukpe ekene na-eso gị maka ọdịniru a na-ayọ gị udo a na-ayọ gị ịhụnanya a na-ayọ gị ọganiru na-ayọ gị arụ ike na-ayọ gị ogologo ndụ mbọsị i kele mmadụ ka i kele ive ọ ya-abụ anyị ama anọchi mmadụ mmadụ anọchina anyị anyị ya na-agbakiri ya na ka anyị nwere ike ka anyị si matada gị be ka anyị ya-esi wee na-eve gị na anyị amasọ gị ọvụma a na-akpọ gị amama amasị amasị na amasọ gị ọvụma anyị na-ayọ gị ogologo ndụ ka anyị wee nwee ike imesi ive niile i bu n'uche na anyị ya-abụ wee kee anyị maka na mbọsị i kele mmadụ i kele ive ọ ya-abụ ọ bụ ive anyị ji ayọ gị ogologo ndụ ọ bụ na anyị anọsịa wee bịakwute gị anyị pụta tuo gị abazi gị ena na anyị anata ọkwa ndị lekwe nụ ive anyị ji ndụ onye nyere anyị na nkịtị wee mee maka na o nwerọ onye na-ana ego wee na-ekie mba ọ bụrụ na anyị mere ọvụma ị sị anyị bataba ka akwa atala anyị anyị na taa anyị ma amasị ọrụ dị ya anyị abata dọọ adọọ mana o nwee ka omume anyị si wee dị na ọma agarọ ayịyọ ka anyị bu abịa na nke gị sị gị biko na ọ bụ na anyị kwudere nwa gị nwoke i zitere n'ụwa ka ọ kụziere anyị onye ebu omume anyị aka akakwanye mma mana anyị ekwuderọ ya tupu anyị agarịte e were uwe okpiri tinye gị si na anyị ncha si wee tụ anyị ekwetekwuo mgbe ebe ebe na ejiri abụbụ anya isi mana ive a na-agwa gị bụ n'ọkwa na ozi tata dịrị mma na ọ dịbara gboo ọ gwara gị mere ebe enwe kuo enye ọjị ọ na-ejikọ anyị ncha ma gị nwa anyị wee tie anyị elote na anyị na gị ji wee gbaa ndụ yaba anyị ji wee na-ayọ gị maka na ọ dị ikele wee na-asị na e nwere ụmụnne m bịakwute m n'ọnwa taa nne nwachi a chisiri echichi n'ihe gbasara ụka gị na-abịa ka a jụọ m ajụjụ ekpere anyị bụ ive enwe anyị eme buoro anyị ụzọ kpeere anyị azụ ka o nwee n'isi n'ọkwa na o nwee isi agarịte mmụọ ọzọ e wee na-etu gị ava na mmụta aka ị na-elekwa na ọjị nwa bụ ive jikọrọ anyị ka anya na otu n'ọya adịghị mma enwe bụ ụmụ arọ gị ya atakwala ya n'ibe ee ava kraịst nwa gị bụ onye nwe anyị egwu a na-atụrụ abụ buru ụzọ na ọ nwere ajụjụ unu ji onwe ya amagbu onwe ya buburu ụzọ kọwa onye buburu ụzọ kọwa onye mbụ na m yaba nna azụ erike fada kwuru bụ ihe ọ mee kịta ose ọjị a ka ọ weta tugie n'azụ ya wee gbawaa nya Mm, ana m m na-eli ya na-asị chere ee akpụ ibe n'ọnụ tubi ya n'azụ wee gbawaa nya Mm, kedu ihe e ji wee mie ụdị ya bụ ose ọjị siri ike nwaanyị ana-agbawarọ ose ọjị mm, nwaanyị ana-enekwarọ anya ebe a na-agbawa ose ọjị mm, maka na ọ na-ejere iji ivele onye akpata na ya agbawa ya ọnụ ewechie enye n'azụ ana-agbawarọ ya ọnụ n'iru ndị mmadụ mm. Mm. maka na m mm, o nwere ive dị n'ose ọjị nwa na-agbara m unu maazị ọ bụrụ na ị na-akwụba aka gị ọtọ ị na-emegburu mmadụ ibe gị o nwere ebe onye ahụ ga-aga ọ gwa gị iwe ju gị avọ o kwezighi odidi i were mkpụrụ ose ọjị asaa tụọ n'ọnụ taa ị lụọ nya aka ive ọ bụla ị gwara ya ya eme ya ana m akara aka ya gị na-ele anya siri ike rinne ose ọjị esikwa ike Mm. ka unu na m nwekwara omenala anyị abụọ na-ekwu uru ji maka iji wee bịa Ibe anyị tiri. Yo.